ehe anyị abatagokwa ọzọ na nke ụbọchị tata ee anyị na-ekene olisa bụ n'igwe were ala wee mere mgbakwasị ụkwụ ma ọ were ụwa wee mere mgbakwasị ụkwụ ụwa nke anyị bi n'ime etu o si mee arahụ n'udo ma tekwazị n'ụbọchị tata ekene m gị chineke pụrụ ime ihe niile daalụ deme daalụ ee asị m ọ wụrụ ahịa orie ka a zụrụ n'ụbọchị tata orie zụkwa afọ zụọ nkwọ zụọ eke zụkwazi ahịa naanọ nọ n'ụbọchị biko zụzuo nụ asị m n'ụbọchị tata ka ihe ọma ga-etiri anyị ego n'ụbọchị tata ee anyị abatago na nke ụbọchị tata ọ ka bụ m bụ maazị ifeanyị umennaihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ ilu igbo nkọwa ya nakwa omenala igbo azọchie na-abịa na nke ụt- na nke ụbọchị tata ilu nke mbụ na mbụ anyị ga-atụpụta ma kọwakwa n'ụbọchị tata bụ nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-amanye ọkpa n'ogwu Hoi! nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-amanye ọkpa n'ogwu kedu ka nke a si wee metụta gị kedu ihe ọ pụtara nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-amanye ọkpa n'ogwu ya bụ onye na-egechichachacha ntị na ihe nwunye ya na-akọwa ma nke dị mma ma nke adịrọ mma ọ ga-emewe ya n'ihi na nwunye ya gwara ya jee mee ị tụleghị ya atụle ma ihe a gwara gị ọ dabakwara nke ọma kedu ihe ga-apụta n'ime ya ma ọ bụrụ na i mee ya ọ wụ nke ọma ka ọ wụ nke ọjọọ ị gaghị ajụkwa ma ọ gee ntị jụkwa n'aka nri ma jụọ aka ekpe jụọ iru gị na azụ ma ma ihe a nwunye gị gwara gị alo nụ a nwunye gị tụwara gị ọ wụ alo ọma ọ wụ ihe ọma ka ọ wụ ihe ọjọọ ọ wụ nke ga-ebudubaga gị na nsogbu ka ọ wụ nke ga-eme ka ị pụta na nsogbu ọ ya ka inu unu a pụtara nwoke nwaanyị na-egburu ọja na-agbanye ọkpa n'ogwu nwaanyị ọ na-egburu gị ọja ka ọ ị na-ekwu dịka etu i si wee mata dịka nwoke i ji ọfọ na ogu gị were kwụrụ n'ụkwụ gị na-agba dịka nwe- okwu nwoke kwuru ka ọ okwu nwaanyị na-ekwuru ka ị ga-aneba anya igbo bụ igbo marakwanụ nke a nke ọma ọkwa nya bụ ilu a nkọwa ya ọkwa nya bụ nya bụ inu nke mbụ na nkọwa ya ee ọ bịakwa ee ọ bụrụkwa na ị nwekwara ihe ihe ọzọ ị chọrọ ịtụbanye na nya bụ inu ị ga-eje kpọtụrụ anyị n'akara WhatsApp anyị ị gaa na WhatsApp anyị fụọ akara igwe anyị ị banye na ya ị gwakwa anyị etu o si pụtakwuru etu i si pụtakwa ya bụ inu na nkọwa ya ọ bụ etu ọ dị ọ dị mma inu nke abụọ a bụrụ mma- kama mmanya ewetala ọgọ m kama mmanya ga-ebutere ọgọ na ọgọ okwu kama ya bụ mmanya ọ bụ nkwụ enu ka ọ bụ ngwọ ga-ebutere ọgọ na ọgọ okwu mmanya aha tiwakwa n'ụzọ Hmm? kedu ihe ọ pụta kama mmanya ga-ebutere ọgọ na ọgọ okwu ya bụ mmanya dakwụsịkwa n'enu ebe a dawara ya tiwa ọ wee pụta gịnị n'ilu igbo ọ bụrụ na mmemme ma ọ bụ ihe ị na-akwado ime ma ọ bụ atụmatụ i ji n'aka ga-ebutere gị na onye m- gị na ya na-agbado na mma nsogbu ma ọ ga-ebutere ọha na eze nsogbu ma ọ ga-ebutere ikwu na ibe nsogbu ma ọ ga-ebutere n- ndị agbata obi gị nsogbu ị hapụ ya bụ ihe sọrọ ya ma ọ bụrụ na ihe ga-ebute esemokwu ọkwa nya bụ kama mmanya ahụ ga-ebutere mụ na ọgọ na ọgọ okwu ee biko kama ọ ya kama kama ọ ya-ebutere mụ na ọgọ na ọgọ m okwu mmanya ahụ tiwa nkwụ enu ahụ adawa na- na- na- na- na- na mbubo ya dịka igbo si asụ mbubo o nwere ihe a na-akpọ mbubo ọ na-amị amị e ji ya agba nkwụ nwaanyị e ji eje ije nwaanyị n'ebe dị aṅaa n'ala igbo mbubo ka a na-akpọ ya kama nkwụ enu ahụ a gbanyere n'ime ga-ebute mụ na ọgọ m okwu ya tiwa ọ ihe ọ pụtara kama ihe aha gaje isere mụ na agbata obi m okwu ikwu na ibe enyi na enyi ọra na eze na ọra na eze ga-ebutere anyị okwu mmanya aha tiwa n'ụzọ ọkwa nya bụ ihe ilu aha pụtara ee ilu nke ịtọ wee wụrụ a sịkwa na arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenana arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenana kedu nke wụ arụ gbaa afọ ya bụrụ omenana ee ya bụ ihe ọ pụtara bụ e nwere ihe dị aṅaa ga-awụ e megudo megudo megudo megudo megudo ihe ahụ awụkwaghị etu e si eme ya na mbụ e megudo e megudo e megudo e megudo a sị na ọkwaghị etu a ka e si eme ya ọ bịa abụghị usoro etu e si emebu ya na mbụ ọkwa ya bụ arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenana and ilu dịka etu e si ekwu n'okwu ilu igbo dịka anụ enyi ọ ga-esitekwa n'ụzọ ngalaba ọzọ ị ga-esi ya akọkwa ya bụ inu ọ banyekwana ihe a na-ekwu banyere ya arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenana ya bụ e nwere ihe a ga-awụ e megodo na omenana igbo ma ọ na ngalaba anyị bụ ndị si igbo wee bịa e megodo e megodo a makwa na ihe ndị ahụ a na-eme adịchatakwaha etu kwesịrịnị ọ wụchakwaha etu e si eme ya asịsị mere n'eghere ya ndị ndị na-ebutekarị anya bụ nsogbu ọ wụkarị ndị ndị fụrụ ụzọ si ihe mụta ọkụ ya bụ ndị oso chi egbu ndị ọkwọ n'azụ ma ụkwụ ụkwụ akpụ n'ala ụfọdụ ihe ha na-eme bụ ihe adịghị mma a na-eme ya ọkwa ya bụ arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenala arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenala kama ụsụ mara n'ọnya m ga-atagbu m kama ya dọbiri n'ọnya felaga ilu nke ee, ọ bụghị nnọkọwa ise kama ụsụ mara n'ọnya m ga-atagbu m kama ụsụ a dọbirikwa n'ọnya felaga ọ gịnị bụ ụsụ ị maara ya nke ọma ọ na-ama n'ọnya ọ na-ata ata kama ụsụ ma n'ọnya m ga-atagbu m kama ya dọbiri n'ọnya fenaga ee kedu ihe ọ pụtara kedu ihe ọ pụtara ọ pụtakwara ndị m- ndị ọzọ nwere ike itinyekwa na ngalaba sị na ọ pụtara na esemokwu ha gara ebu- ihe ha ga-ebutere anyị esemokwu n'etiti nwanne na nwanne n'etiti ikwu na ibe abịadịkwana abịa abịadịkwana abịa hmm? kama ụsụ ma n'ọnya m ga-atagbu m kama ya dọbiri n'ọnya fenaga ihe nwere ike ibutere obodo na obodo nsogbu ihe nwere ike ibutere mụnwa na ezinụlọ m nsogbu ya abịadịkwana abịa ma ọ bịagodi kedu ka ihe esi ga-akwa nya bụ onye ukwu wara mana a ga-asị na ya abịadịkwana abịa ncha ncha kama ọ ga-awụ ọ bịa agaghị ama etu esi edozi ya ma ọ ma etu esi akwa ya bụ onye ukwu wara mgbe ọ ka na mgbe mmiri akwọ ya bụ mmiri mgbe ọ ka dị n'obe ọkpa hmm? ọkwa ihe nghọta n'inu a o nwekwa nghọta nke ọzọ pụrụ iche ị mụtara na ya kọwara anyị n'akara kọmentị anyị dịkwa na igwe wasapụ ya ka ọ kwara ya dịka etu o si dịkwa ee chi ahụ kere agụ agaghị agaghị ekwe ka nwa agụ taa ahịhịa e nwe chi kere agụ ị fụnụgo agụ chi ahụ kere nya wụ agụ agaghị ekwekwa na nya wụ agụ taa afịfịa ndị ọzọ na-asịkwa na nwa agụ agaghị ata afịfịa nwa agụ ada ata afịfịa chi kere agụ ama ekwe ka nwa agụ taa afịfịa hmm? kedu ihe ọ pụtara ya bụ na chineke nna kere anyị ama ekwekwa ka anyị taa ahụhụ nke pụrụ iche kama ahụhụ ahụ na anyị ga-ata a ga-eri ụgwọ ọnwa ya a ga-eri ụgwọ ọrụ ya chi kere nwa agụ ama ekwekwa ka nwa agụ taa afịfịa kedu ụzọ ọzọ ọ ga-esi a ga-esi akọwakwa ya bụ inu ị mụta ya nke ọma ma ma banyere mara ihe ọ pụtara mara mgbe a ga-eji tinye ya n'okwu Mm? ya bụ ịbụrụ onye na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ọ bụrịrị iwu mpanaka site ike Chukwu na mbọ niile anyị ga-agba ị ga-erite elele ya ị ga-erite uru dị n'ime ya ya agba ya bụ chi kere nwa agụ ama ekwekwa ka nwa agụ ta afịfịa onye ọzọ nwere ike ịghọtakwa sị na nna gị enwere ike ka afụ na-agba mbọ nwa ya ụmụ ya na-agba ama ekwe ka ihe hịa ụmụaka ahụ ahụ etu o si wee hịa ya n'oge nke ya nkọwa ya dị omimi ụnụ ma na agwaba ụnụ na mbụ na ilu igbo dị omimi n'ime omimi etu i si fụta inu etu i si ghọta nkọwa ya na etu i si afụ inu dị n'iche n'iche na etu ndị ọzọ ga-esi ga afụta na etu a ga-esi ya akọwa ya and ụnụ ma ọ bụ mba na-achị n'onu n'onu etu m si asụ ya dịka etu ndị mpaghara Agụata Anambra si asụ n'onu Ụmụchu Achịna Amesi na Ezinifite Mkpologwu ha etu a si asụ n'onu ka a ga-esi etu anyị si asụ ilu igbo anyị na etu anyị si atụ ilu igbo anyị ka ndị ngalaba anyị nwa bụ Agụata si asụkarịrị mana mpaghara mpaghara ihe dịka Aghamelum em, em, na ndị ọzọ nwere ike nwekwa etu ọzọ ha si atụkwa inu nke ha ma etu ha si achịgharị aghọtakwa inu nke ha ma ọ bụ etu ha ga-esi ga asụkwa na inu asụsụ nke ha ndị oyibo na-akpọ dialect o nwere ike so- banye ọfụma na ihe ha ji ekwu okwu ma ọ banye ọfụma na ihe ha chọrọ ikwu ee ọkwa ya inu nke ọzọ wee sị na osisi buchiri ụzọ na-ebu apa mma ukwu osisi buchiri ụzọ ukwu osisi nọ n'ụzọ ukwu osisi nọchiri ụzọ na-ebu apa mma ị ma ya osisi kwụchiri ụzọ na-ebu apa mma kedu osisi kwụchiri ụzọ ị fụnụgo osisi kwụchiri ụzọ ọ bụrụ na ị na-eje ihe dịka nkụ ma ọ na-eje ihe dịka ọrụ ubi ịkpa ee ọ bụrụ ndị Uga ba sị na ijebe ịkpa akabọ o nwere osisi kwụchiri n'ụzọ ọ bụrụ na i jide mma ị ga-eje n'ụzọ eje nya bụ ọrụ ọ ga-ebukwa apa mma ee kedu ihe ọ pụtara mmadụ nwekwa ike sịkwa inu ọzọ nwekwa ike sị na ee onye bichiri ụzọ ji ụgwọ ekene ihe na-abụ ilu na-abụ abịa ya iwe ike ọnụ osisi bichiri ụzọ ji ụgwọ apa mma ma ọ ji ube mma o gosiri na nkọwa na ihe ahụ bụ ihe aghaghị ịkwa akwa ama kpọrọ ihe ihu ya bụ o nwere ihe bụrụ na ihe bụ ihe a ga-emerịrị ihe a ga-emerịrị ọ bụrụ na chineke nna sị na mmiri ozo ga-ezoro n'ụbọchị tata an- ma a nee anya negharị anya fụ na ihe niile ga-eme ka nya bụ mmiri gị- mmiri ma zoo adịgo na ikem na ikem o nweghị ihe ọhụrụ imekọtara na n'igwe na n'olu ụwa mmiri ahụ ga-ezozorịrị ọ bụrụ na chineke nna sị na mmadụ ga-anwụ onye sị na kwuo ya kwubie ya na etu a ka o si wee dị etu a ka o si dị etu a ka ọ ga-esikwa adịkwa osisi bichiri ụzọ ji ụgwọ apa mma ya bụ ma ọ bụ onye bichiri ụzọ ji ụgwọ ekene kedu ihe ị ghọtara na nke a ị ga-akọwanwuru anyị ya nke ọma ngwa gaa n'akara comment anyị kọwara anyị etu i si ghọta ya Mm? otu a ka anyị si agakwa na ilu Igbo nkọwa ha nakwa omenala Igbo ọ ka bụkwa mụwa bụ onye mkpokọta maazị Ifeanyị Umenanya na-achịkọtara ya bụ ilu nkọwa ya nakwa omenala Igbo omenala Igbo anyị ka anyị werekwa n'obodo adọbirikwa ya kọwatara ụnụ nke ọma ee site na omenala Igbo nke anyị ga-eji wetara gị n'oge na-adịghị anya ee mmemme iri ji ọhụrụ na-akpụdebe nso hmm? oge eji eme omenala dị iche iche oge eji eri eme mmemme iri ji ọhụrụ oge eji agba ịgba mmanwụ oge eji ekupụta nwa oge eji eme omenala dị iche iche oge eji eme ịgụ arọ oge eji eme ihe nkiri dị iche iche n'ala Igbo a ga-achịkọtara gị ihe nkiri ndị a dịka etu o si kwesị ekwesị ee eh? um, ah, ọ dị okay otu a ka ọ dị Teresa Ọnụọra ngwanụ a yara ya egwu nwa ntakịrị oge were kutugodu ume ehe mhm. ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma inu nke ọzọ anyị ga-aga ileba anya bụ ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma kedu ihe ọ pụtara ije nwa ọkụkọ ọ dịghị egbe mma maka na anyị maara ọkụkọ nke ọma mara egbe nke ọma ma na egbe egbe na ọkụkọ bụ nnukwute em, eh, kedu ihe ndị oyibo na-akpọ enemy Mm? ya bụ ha anaghị agakọtarịta egbe na ọkụkọ adịghị agakọrịta egbe deme ọkụkọ obere oge ya eburu ọkụkọ larie n'elu je chọwa ebe ọ ga-edebe ya na nnukwute oke osisi ọ ga-abụ ore ore mụọ ndụ ndị ka ọ na-erikwa na ọgbakwa ọkụkọ ka ọ na-eri ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma ya bụ ọ dị ka a ga-asị na na nkọwa ya ihe ọma na-emere onye ọzọ ihe ọma na-emere agbata obi kama agbata obi ga-enwe aṅụrị na ihe ọma na-emere nwatakịrị ahụ ma ọ bụ na ihe ọma na-emere nwoke ahụ ma ọ bụ na ihe ọma na-emere nwaanyị ahụ ntaji anya na anya ụfụ na ekworo abanye ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma nkọwa ya ka anyị na-ekwu maka ya hmm. kedu ihe ị ghọtara na ya bụ nkọwa kedu ihe ị ghọtara na ya bụ ilu ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma ya bụ ihe ọma mere m onye agbata obi mata jibere m anya chọwa ihe ga-eme nne chọwa ihe ga-egbu nne ka a ga-asị na ọ bụrụ na o gbuo ma je nọchie na ihe ahụ ihe ọma ha mere nne aa nọọ e kwuru na anya ụfụ kedu ihe mere o ji eji o ji eji wụrụ onye a ka ihe ọma dị etu unu a mere kedu ihe mere ọ ga-eji wụrụ onye onye na-etu ala ka ihe ọma dị etu unu a mere ị fụgo ya ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma ee abịakwa na nkọwa ya e nwetakwa eji agbuwetakwa ụzọ nkọwa nkọwa one ma one ma one ma one dị n'inu igbo maka na inu igbo dịka m kọwara unu na mbụ dịka anụ enyi o nweghị etu anyị esighị akọwa ya ọ ma dabara kọwara anyị nke ị mụtara kọwara anyị ka o si gbatakwuru n'inu igbo ndị ị nụrụ na- na- na ngalaba anyị n'ụbọchị tata ee kọwara anyị etu ọbụla a ga-esighị at- ebe mgbe a ga-awa atụ anya m inu ọ dabakarịa nke ọma ee anyị chọrọ nkọwa n'ime ya ee inu nke ọzọ anyị na-akwado iwetara gị bụ obu sị na ike dị n'akpọ n'akpọ ma ọ bụ na ike dị n'awaja wa- n'awaja n'awaja o ji were na-egbu agwọ obu ị ma nnụnụ a na-akpọ obu ọ sị na ike dị n'akpọ n'akpọ ma ọ bụ n'awaja n'awaja o ji were egbu agwọ Hmm? kedu ihe inu a pụtara ike dị n'akpọ n'akpọ ọ dị ka ndị na-atụkwa inu yiri ya nụ dị ka a sị na mmanya na-egbu n'emere n'emere ilu igbo dị egwu obu sị nnụnụ a na-akpọ obu sị na ike dị n'akpọ n'akpọ ee kedu nkọwa ya mmadụ nwere ike ịsị nkọwa obu sị na ike dị n'akpọ n'akpọ ọ bụ ka ị ma nke anyị ma nke ọzọ ihe agụ ji eme ire wụ na mbọ ka ọ dị inu ọzọ ka m chọrọ iji wee kọwakwa inu ọzọ ka ụnụ afụghị etu inu igbo ụnụ afụghị etu inu si wee bụrụ mmanụ ndị igbo ji eri ihe okwu mmanụ ndị igbo ji eri okwu m chọrọ ịkọwa ihe bụ obu ihe okwu obu kwuru sị na ike dị n'akpọ n'akpọ ma ọ na ike dị n'awaja n'awaja wee na-achọkwa iji inu were akọwa inu ọzọ inu igbo atọka igbo mụrụ nze mụọ okoro inu igbo tọrọ ụtọ ọ tọka ee nkọwa inu aha bụkwa e nwere ike ịsịkwa na ngalaba nke ọzọ na inu a nkọwa ya wụ na ihe agụ ji eme ire wụ na mbọ ka ọ dị site n'ijikwa inu were akọwa inu ọzọ ee ike dị n'akpọ n'akpọ obu ji wee gbuo agwọ ihe m pụrụ imenwu na nkọwa inu a ihe m pụrụ imenwu nwere ike ya bụ mmụwa ifeanyị umenna ihe pụrụ imenwu nwere ike chika ama emenwu ya ma ọ wụ benjamin ama emenwu ya ma ọ wụ nkiru ama emenwu ya okeke ama emenwu ya ma ọ wụ okafọ ama emenwu ya mana inekwu n'anya onye mere ya bụ ihe agaghị asị na o nweka ike pụrụ iche o ji were mee ya na ọ ya awụ na-akpọ n'akpọ ahụ na o nweka ihe pụrụ iche o ji wee mee mekarịa onye ọ tụrụ anya na ọ ga-eme ya bụ ihe ma o meghị ya amamihe ị na-aghọtakwa ebe anyị si abịa ị na-esonyekwara anyị nke ọma na nkọwa a. nkwe nkọwa ọzọ ị maara n'inu ndị a a tụpụnyere anyị jee n'akara kọmentị anyị ma na WhatsApp anyị kọwakwara anyị ya bụ inu kedu inu ọzọ anyị ga-enebakwa anya n'ụbọchị tata inu ọzọ anyị ga-eneba anya n'ụbọchị tata buru ibu bara ụba mana anyị ga na-achịba ya na mkpirimkpi ururu ji wee sị kama isi ya ga-apụ anwụrụ Hmm. kama ọ chịchịa dinta ya na dinta n'ime ọhịa ee ururu si na kama isi ya ga-apụ anwụrụ kama ọ chịchịa nya na dinta n'ime ọhịa ị nụnụgo inu a ị ma anụ ọhịa a na-akpọ ururu ururu na a na-akpọ ya anụ ọhịa makarachasịrị ihe nke ukwuu ọ na-adị gara gara ọ wụ gara gara ka e ji mara ururu ururu nwere ike pụta n'ọhịa ọ kwụ aka ya ụmụaka na-abụ na ụmụchịka aka na-abụ ya na o nene ya ndị Igbo si na o nene ya ọ chaa red na-abụ ihe chara red bụ ihe chara mmemme wụ ebe e nwere nsogbu danger ya na ọsọ ga-eme hmm? ya bụ ururu wee sị n'inu igbo ji wee tụ sị na ururu sị na kama isi ya ga-apụ anwụrụ ya bụ kama e ji ahụnye isi ya n'ọkụ wụrụ ihe e riri eri kama ọ chịchịa nya na dinta n'ime ọhịa kedu ihe ị ghọtara n'inu a kedu ihe ọ pụtara bụ inu a kedu ka ị si ghọta ya bụ inu kedu nkọwa ya ururu e nwere ike iji ime ihe a na-akpọ nnọchiaha Eh, ndị oyibo kpọrọ nnọchiaha ee a ga-etinye ya n'aha mmadụ ururu ihe a nwere ike ibutere mụ na ọgọ na ọgọ okwu m- enyi na enyi okwu kama ihe aha dịrịkwa emetụkakwa m ya aka ọzọ ihe aha jemekwa dịrịkwa etu ọ dịbu na mbụ kama ọ ga-ese mụ na ọgọ na ọgọ m okwu hmm? kama ọ ga-ese mụ na ikwu n'ibe m okwu kama ọ ga-ebute esemokwu ma ọ bụ onye ọzọ nwere ike ịkọwakwa ya bụ inu a sị na ururu sị na kama isi ga-apụ anwụrụ kama ọchịcha anya na dinta n'ime ọhịa onye ọzọ nwere ike ịfụtakwa ya ma kọwaa ya sị na em, onye nwere ike ibute ma ọ bụ ihe nwere ike ibute esemokwu n'ọrụ obodo ihe ahụ abịadịkwana abịa ihe ahụ abịarịkwana abịa ọ dị ka inu ọzọ nwere ike iji kọwaa ya inu ọzọ nwere ike iji kọwaa ya bụ ọhịa na-asọ ekete epukwana eruo ọhịa ha na-asọ ekete epukwana eruo maka o puo ero nkata ga-abata nwere ndị na-akpọ ya nkata nwere ndị na-akpọ ya ekete ọhịa na-asọ ekete epukwana ero maka o puo ero ekete ga-abata ma ọ bụ ọhịa na-asọ nkata epukwana ero maka o puo ero nkata ga-abata Hmm? ọ ka sokwa na nya bụ nkọwa ahụ ọ ka dabekwanye na nya bụ nkọwa ee igbo bụ igbo ọ ka bụkwa m mụwa bụ maazị ifeanyị umennaihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ ilu igbo nkọwa ya nakwa omenala igbo na-ewetara gị ilu igbo nke ụbọchị tata na nkọwa ha nkọwa ilu igbo dịka anụ enyi dịka m kwuburu na mbụ etu ọ wụna i si ghọta ya i sikwa etu a kọwakwara anyị etu ọ wụna i si ghọta ya i sikwa etu a kọwakwara na ngalaba nke gị kọwara ya n'igwe anyị ka anyị nwee ike mụta inu nke ọma mara omenala igbo nke ọma mara asụsụ igbo nke ọma mara ịsụ inu mara mgbe e ji ekwu maka ịsụ inu mara mgbe ihe ịsụ inu ji abata anyị ga-adọbirikwa ya anyị ga-agakwa n'iru ọ dị ka anyị ka anyị gbatịkwa oge anyị gbatịkwa oge inu anyị ka nghọta pụrụ iche wee nwee ike dịkwa ee o nwere inu nke ọzọ m ga-ewetara gị ka anyị wetara gị ihe dịka izu inu inu ise ma ọ bụ inu anọ wee nwee ike chịkọta nke ụbọchị tata ma kọwakwazi ya e weta ya bụ inu anyị akọwakwa ya ee hmm. o nwere inu m ga-aga etopụtara unu n'ụbọchị tata ma kọwakwazi ee inu a na-akọwa inu a na-asị nwata gwute ofu ji ọ sị nna ya ka ọ nọrọ onwe ya nụrụkene nwata gwute ofu ji ọ sị nna ya ka ọ nọrọ onwe ya nwatakịrị gwute ofu ji ọ sị nna ya ka ọ nọọrọ onwe ya kedu ihe ọ pụtara maka na i gwutere ofu ji i ji sị nna gị ka ị nọọrọ onwe gị kedu ihe ọ pụtara hmm? ee a bịa na nkọwa inu a na ngalaba m ga-esi ya akọwa ya ga-abụ na nwatakịrị na-agba odibo na-agba odibo na-agba odibo na-agba odibo na-agbara ọga ya odibo ọ dị ya ka em, ọ dị na ya ka m, ọ zụpụtana ego dị aṅa gawa sị na ọga ya duo ya o nwee ihe dị ka akatamkpa ego ọ, ọ, ọga ya nwere ike inye na na atụmatụ nke ya dịka ihe o ji wee nwatakịrị Mm? dịka ihe etu o si wee bụrụ nwatakịrị o wee gwute ofu ji ee ọ sị nna ya ka ọ nọọrọ onwe ya Mm? n'ihi na mbọ ọ na-agba dịka ya sị na ọ na-apụtawa gị ife ee kpa ya agwarago ya eziokwu na ọ bụrụ na akatamkpa ego onu ọ zụpụtara nna ya ukwu na e kewegodi ya ofu ofu o- o- otu ụzọ n'ụzọ iri na ọ ya eketekwa kata akatamkpa ego ma ọ bụ na ọga ya dube ya site na nnukwute akatamkpa ego ọ zụpụtara e kebe na otu ụzọ n'ụ- ma ọ bụ n'ụzọ iri na ọ ya enwetakwa ego mara abụba ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ ọkwa ihe inu a pụtara Mm? inu yikwere nkọwa ya bụ akụ yie nwata egwu ya dịka ọbana akụ yie nwata egwu ya dịka ọbana ya bụ akụ na ụba bịa m- yie nwatakịrị egwu ọ dịka akụ na ọbana ebe niile o nwere ihe akụ na ihe enwe enwe o nwejupụta na akụnụba nwejupụta ya oke mm, ọkwa nkọwa dị n'inu nkọwa dị n'inu a ka ọ bụkwa mana gị onwe gị kwere pụnye ịkọwara anyị ihe ọ pụtara na na ngalaba nke gị ị pụrụ ịkọwakwara ihe ọ pụtara dịka etu i si mata mm, anaghị abụ nwata okenye na anụ osuru anaghị abụ nwata okenye na anụ o gburu ị nụnụgo inu a anaghị abụ nwata okenye na anụ o gburu pụtara na nwatakịrị mgbe nkọwa ya mmadụ nwere ike ịfụta nya bụ inu nkọwa ya bụrụ nwatakịrị anaghị abụ nwata okenye na anụ o gburu ya bụ nwatakịrị kpatara ego nwatakịrị kụtara akụ na ụba ebe ọ pụrụ iche ee ị gaghị asị na ọ bụ nwatakịrị maka na chi ya zara ya zara ya ee i wee sị ya na ya si etu a nọ i- ihe na akụnụba ya wee ọ- ị ga-abịa tinyere ya aka ma gwa ya etu a ya esi ga-eme ihe dị na akụnụba ya ee matakwa amatakwa na ọ bụ nwatakịrị a kpatara ya bụ ego hmm? nyawa ga-ejikwa aka ya hazie etu ya esi ga-eme ya bụ ego ọ kpatara nyawa ga-ejikwa aka hazie etu ya esi ga-eme akụ na ụba ya ọ ya bụ inu Igbo a na-asị anaghị nwatakịrị anaghị abụ nwata oke ya na anụ o gburu hmm? ọ dị mma nwata tofee onye mụrụ ya zaba onye na-anụ ị nụnụgo inu a hai nke a kajara akaja nwatakịrị tofee onye mụrụ ya zaba onye na-anụ kedu ihe ilu Igbo a pụtara kedu ihe ilu inu a pụtara na ndụ na na na na nchịka- ngalaba nke gị nwatakịrị tofee onye mụrụ ya ajụwa ya onye na ajụwa onye na anụ ya bụ onye ruru ịnụ di maọbụ onye ruru ịnụ nwaanyị a na-atụ anya n'aka ya ka ọ nụọ di ma ọ ka ọ nụọ nwunye ka o nwee ike banye n'ọkwa dị ọkwa ndị ịbụ ndị nne na ọkwa ịbụ ndị nna ma o mebeghị nke a ajụjụ ga na-ajụ onye mụ nwa ajụjụ ga na-ajụ kedu ihe ọ na-eme ajụ ga na-ajụ ọ bakwara- ọ- ọ bakwa- ọ bụkwa onye bara uru uche ya ọ dịkwa ya dịka na etu o si bụrụ eh, nwoke ma uche ya ọ dịkwa ya dịka o si bụrụ nwaanyị ọ ya bụ nwatakịrị tofee onye mụrụ ọ zaa onye na-anụ ma ọ bụ ajụba onye na-anụ ya ihe ndị kwesịrị ime ihe nwoke kwesịrị ime maọbụ ihe nwaanyị nwaanyị ndị ndị ndị ntorobịa ndị ka na-eto eto kwesịrị ime o ruo mgbe o kwesịrị ime ihe ndị ahụ ma emebeghị ya o weta ọha ajụjụ wetawa ọha uche hmm? a ga na-ajụ o nwere ebe ga-anarị dị aṅa nwatakịrị onye ntorobịa ahụ nwere ike ọ gazie ọ bata na ihe a na-eme ajụba nwata nwatakịrị o si ebe ele ọgbọ gị n'ebe a elee nke a maọbụ nke ọzọ ụmụ ihe dị aṅa apụtawa n'ebe ọ nọ ee ya o tofego onye mụrụ o kwesịrị ịzabazi onye na-anụ maọbụ onye ka ọ na-anụ etu a ka ọ dịkwa n'ebe nwata nwaanyị nọ ee nwata nwaanyị nọgodo nọgodo nọgodo nọgodo e nwere afọ ya ọ nọ karịa ee ma ọ nụbeghị di ma ọ nwebeghị onye nke aka ya anya na abọ nọ ee, ajụba ajụjụ dị aṅa onye mụ nwa onye ka ọ bụ ai ọkwa ya nwatakịrị tofee onye mụrụ ọ jụba ajụba ya onye na-anụ ọ dị mma inu nke ọzọ ọ dị ka inu a ka anyị eji ga-achịkọta na nke ụbọchị tata Mm? inu a were sị nwata a na-etiri akị marakwa na isi na-awa nkume nwata a na-etiri akị marakwa na isi na-awa nkume inu nke anọ metụkarịrị ndị nne na nna anyị aka nnukwu nwata a na-etiri akị ya marakwa na isi na-awa nkume nne na nna gị ga na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ịzụlite gị ka ị bụrụ mmadụ ka ị mara ihe ka ị soro ibe gị ndị ọgbọ gị ee, na-eme na-eme ihe ego ma ọ soro ndị ọgbọ gị na-emetụ etu- na-emetụ emetụ ma ọ soro ndị ikwu na ibe ee, ndị ọgbọ gị ee, na-eme ihe kwesịrị na ị kwesịrị ị ga-eme Mm? ị ka na-ene nna gị anya ma ọ ka na-ene nne gị anya ka ha bịakwa na-emere gị dịka etu esi emere gị mgbe ị- mgbe ị toro- mgbe ị pere mpe ọkwa ihe inu a pụtara Mm? ka anyị ka na-edebe anya na-edebe ahụ ka nna gị ka na-eburu gị ya bụ ibu ị kwesịrị ibugwo as eh, eh, eh, nwoke nwoke pụtagworo ife nwoke kwụ n'ụkwụ ya naabọ nwaanyị pụtagworo ife nwaanyị kwụ n'ụkwụ ya naabọ ị sị ka nne na nna gị ka na-eburu gị ibu ọkwa ya bụ ilu a ilu a nke bụ eh, eh, eh, mm, nwata a na-etiri akị nwata a na-etiri akị ọ maha na isi na-awa nkume makwana ahụ na-afụ nne na nna gị ụfụ hmm? ndị Igbo na-eji asị na betesu ya betesu ya ọkwa na ahụ na maka esi ebete ya nna gị agaghị egburu gị onwe ya nne gị agaghị egburu gị onwe ya ebe ọ na-azụ gị ka ị bụrụ mmadụ ebe ọ na-azụ ka ihe dịrị gị na mma Mm? na ndị ntorobịa ọkwa ndị ilu a gbata na- na- na- gakarị na ngalaba nke ụnụ ka ụnụ chọọ ya bụ eghu ojii mgbe oge ka dị tupu chi ejie ka ọ ghara ịghọ ọ ghara ịghọ ihe ọzọ ọ dụ mma ọ dụ mma ọ dụ mma ee etu a ka anyị ga-esi adọbere ya na inu nke ụbọchị tata ọ ka bụkwa mụa bụ onye nchịkọta maazị ifeanyị umennaihe onye nchịkọta nke nke mbụ na mbụ ilu igbo nkọwa ya nakwa omenala igbo na-ewetara wetara gị ya bụ ilu igbo nke ụbọchị tata ọ ga-adịkwa na etu unu a n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetara gị ya bụ ilu igbo nkọwa ya nakwa omenala igbo dịka etu o si gbata kwụrụ onwe akara ị ga-eji kpọtara anyị na YouTube anyị bụ ifeanyị umennaihe ee aka anyị anyị teze magic ee ọ ihe eji mara anyị mgbe anyị na-arụ n'ụlọ akụrụngwa Anambra Broadcasting Service mgbe anyị mere IT ebe ahụ anyị ya wetara achịkọta aka na igwe ee etu a ka aha ha si wee bịa mana m- agbaju otu ehu adawa ọ bụrụ na anyị gbadawa etu o si gba- dabara akọwa ka esi dabara ya wụrụ akwa ndị igbo bụ igbo ọ ga-adịbakwa etu- ọ ga-adịba na etu nwa n'izu ụka ọzọ anyị ga-achịkọtara gị ilu igbo nkọwa ya nakwa omenala igbo e nwere ike tupu inu a na-abịa na na ihe mmemme nke na-abịa n'iru e nwere ike wetara gị ee, mmemme a na-akpọ masquerade dance Ma- masquerade dance na-awụ ịgba mmọnwụ e nwere ike iwetara gị ya dịka etu o si gbata kwụrụ ee, wee bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme chetakwa na ị ga-etinyekwa ịkwọ aka akwụkwọ n'oge mmemme ee, ọya ọjọọ ọnụ a na-efe efe a na-akpọ covid-19 kwọọ aka nakwa fụchikwa imi gị nke ọma chekwa onwe gị nke ọma o nwee ka o si gbata kwụrụ jeme n'ụlọ ọgwụ nọ gị nso ka e nwee ike nebe gị anya nke ọma nke ọma otu a ka o si ha ya nọ na nke ụbọchị tata ifeanyị emmanuel umennaihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ ilu igbo nkọwa ya nakwa omenala igbo na-asị ụnụ ka ọ dịwazienụ n'izu ụka ọzọ daalụnụ